chachachacha igbo kwenu chachachakwa igbo kwenu mụọnụ zọọnụ birikwenụ ndị be anyị anyị ga-ebi o. ọ dị mma igbo ndị ọma na-ege ntị ụta kansa anabata gị n'oke ọgbakọ a pụrụ iche nzukọ eziokwu ndị igbo nke bụ ejirimara igbo kedu isiokwu m ji hibuo isi tata ịgba ohu nke uche ịgba ohu nke uche mana ọ bụ eziokwu aga m agwa gị ụzọ ihe ole ma ole ndị oyibo ji wee tụọ anyị mkpọrọ ime nkụ nke akọ na uche nke kpatara na tata ọ bụrụgodu mụ na gị na-awụ ịsụ asụsụ anyị na-eme anyị ihere ịza aha aha onye Igbo maọbụ aha onye Afrịka na-emewe anyị ihere nke ndị ọcha ka anyị ga-like ịza ọ dị ụzọ ihe ole ma ole ndị ọcha ji wee na-atụ mmụọ anyị mkpọrọ nke izizi bụ mgbasa ozi na ihe nkiri mgbasa ozi ya na ihe nkiri ihe nkiri dị ka chi ga-abụ onye ara ya bụ ihe nkiri mere ka mba afrịka anyị nwa bụ ndị ojii dịka ndị na-enweghị ihe anyị wụ o mere anyị ihere ihe anyị nwere a na-eme anyị ihere onwe anyị na-eme anyị anyị ewerezie ndị ọcha dịka ọ ha wụ chi n'ihi na ọ bụ ndị ọcha wetara anyị okpukperechi ndị ọcha wetara anyị okpukperechi ọkwa ha dere anyị akwụkwọ nsọ N'ime akwụkwọ nsọ, a sị gị na ọ bụrụ na mmadụ maa gị ụra n'aka nri, gị tụgharịa ka ọ maa gị n'aka ekpe wee mapịa gị agba. Mezie anyị bụ onwe anyị amazighị chi bụ chi nke anyị. Mmụọ anyị nọ na mkpọrọ. mkpọrọ nke echiche ọ bụ ọnọdụ ndị ọcha dobere anyị ọ bụ ha wetara anyị nnwere onwe wee were ihe dị na mba afrịka na-edozi be ha dịka obodo anyị bụ naijiria a gwara anyị na anyị enwerego onwe anyị n'afọ 1960 jụọnụkwa onwe gị n'ajụjụ tata ma ị wụrụkwa onye nwere onwe ya nke a wụ ụgha ị nwere onwe gị ha ji anyị n'ala tụọ mmụọ anyị mkpọrọ were na-eme gịnị were werezi anyị na-eme ihe ọ masịrị ha were anyị na-atụ mgbere nke ọganihu ha ọkwa ọganihu nke anyị ya mere i lee anya n'agbanyeghị na ihe niile mekiri òbòdò mbà Europe mà mbà America mbà oyìbo niilė ha nà-èsi na òbòdò afrika ewète ihe ha jì ème gịnị ihe ha jì èbi ndụ̀ nà ihe ha jì èdozi onwe ha nà ihe ha jì ème kà àkụ̀nụ̀ba ha na-àbawaga ụbȧ mà anyị nwȧ bụ mbà afrika e si nà be ha ewère ihe ndị à ahụ anyị na-atụ ntụ ntụ anyị nọ n'ike keta orie ọ bụgodu ọkụ eletrik ka anyị nwere nke na-enwu anyụghị anyụ dịka ha si nwee na mba be ha achọghị m ka uche gị gbaga na ọ wụ sọ naanị ndị ọchịchị ji mụ na gị ana m eme ka ị mara na ndị ọcha ndị wetara anyị oyìbo wètara anyị òkpukperechi ọ ha mụ jì mụ nà gị n'agbụ n'oru chètekwa na akwụkwọ nsọ nà e nwèrè ihe okike kere enigwė nà àlà jì mebìe mbà sodom and gomora mànà tata ya bụ̇ ndị ọcha ahụ̀ kà nọ̀kwà na-akwàdo ya wụ̇ arụ ahụ̀ ǹkè mmekọrịta nwokė nà nwokė wụ̀ ihe ndị ọcha nà-akwàdo mànà i lee anyȧ n'usòrò anyị ǹkè ànyị jì wụrụ ndị afrikà wụrụ ndị ìgbò ọ wụ̀ arụ ọ wụ̀ ihe jọgburu ònwe yȧ ụ̀dị ihe dị òtù ahụ̀ ọ̀ naghị ọ̀ dịghị ìrè n'àla ìgbò kà ọ nà-àdị ìrè nà mbà afrikà heì ọnọdụ anyị nọ tata ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na anyị ka nọ n'ime mkpọrọ nọ n'ime ohu nke ime mmụọ n'ihi ọnọdụ ndị ọcha dobere anyị ha ekwe ka anyị mara ka anyị nwere onwe anyị n'ime mmụọ ma n'eziokwu Tata, ị ga-ajụkwa onwe gị na-ege m okwu a n'ọnụ ọ gwaragodo asụsụ ala nna gị ọ na-apụta gị n'ọnụ ọ na-ahịa gị ahụ mana ọ bụrụ ịsụ oyibo ị ga-asụ ya sụkarịa ka m jụọkwana gị ajụjụ ndị ahụ wetara anyị ụka wee dee n'ime akwụkwọ nsọ sị mmadụ maa gị aka ak- ụra n'aka nka na gị tụgharịa n'aka nka ka ọ mara gị jụọkwana onwe gị ha nwa bụ ndị ọcha e nweena ihe mba afrịka mere ha ha sị ka mba afrịka megharịkwa ihe ọzọ ụdị ihe dị otu ahụ adịrọ mana ha gwara gị na mmadụ maa gị ụra gị tụgharịa ka ọ maa gị na nke ọzọ ahịrị ka mma na mba enyụrụ ka atụọla m iche ụmụ̀ ihe rụrụ àrụ bụ ihe ha wètèrè anyị bụkwa ụmụ̀ ihe ndị ha kàgbùrù n'ime akwụkwọ nsọ sị anyị emena ya ma tata ọ bụ ha bụzì isi ya ya mere m ji hiwe ọgbakọ a ka anyị were na-atụgharị uche nweta mmụọ nke nnwere onwe nke anyị ji wụrụ mba afrịka nke anyị ji wụrụ ndị igbo ka anyị were nwere onwe anyị n'ịgba ohu nke uche maka na oyibo tụrụ anyị mkpọrọ nke akọ na uche mkpọrọ nke ime mmụọ mkpọrọ kachasị mkpọrọ a na-enweghị olileanya mgbe anyị ga-atọghapụ onwe anyị n'ime anyị tata okpukperechi aghọọla azụmahịa aghọọla ntụma mgbere n'ala afrịka jụọkwana onwe gị ajụjụ otu okpukperechi ụlọ ụka siri dị na mba afrịka o si otu ahụ adịrị n'ala bekee n'ọtụtụ ala bekee tata ụlọ ụka a na-erezi ya ere tụgharịa into ebe a na-ere nri mana ịbata na mba afrịka okpukperechi shiri aka nri shie aka ekpe mana i lee onwe gị anya lee mụ nwa anya ị ga-ama na ọnọdụ anyị adịghị mma nke pụtara na aka ji anyị n'ime mmụọ i lelee ihe onyonyo a ị ga-achọpụta ụzọ ihe ole ma ole ndị ọcha ji wee tụọ mmụọ mụ na gị mkpọrọ kamgbe a gwara anyị na ịzụ ahịa ohu alaana ndị ọcha ka na jikwa anyị nwa na-azụ ahịa bụ ahịa ohu nke ime mmụọ nnwere onwe ka anyị na-achọ nnwere onwe ahụ ga-esite n'asụsụ gị n'ịmara nsọ ala ọtụtụ n'ime anyị echeela na omenala bụ ịgwọ ọgwụ omenala bụ abụghị ịgwọ ọgwụ omenala bụ ịdị nsọ nke onwe gị na nke ala ebe i si na ya pụta maka ala niile enwere nsọ enwere ihe bụ arụ onye merụọ ala ya akpụọ arụ e nwèrè ihe e jì mara anyị mànà ndị ọcha anagharala anyị ihe e jì mara anyị mee kà ihe e jì mara anyị na-èmezi anyị ihere ime ya nọ m̀gbè ị nà-èlele ònyònyo a m tìrì n'ìkùkù ị gà-àma nà n'eziokwu eziokwu nà anyị kà nà-àgba ohu ǹkè ime uchè a kà m bụkwa chukwuonye pati chikwu onye ǹkè a nà-àkpọ dibịa ọcha kà ị nà-èkiri ihe ònyònyo a asị m udo dịkwara unu ka m pụtakwa